In sos bichinaos de Sèuna e de Santu Predu, colande in bia Majore, oje e crasa, b'est sa tapa nugoresa de Atonzu in Barbàgia. Sa manifestatzione ammaniada dae s'Aspen, s'azienda ispetziale de sa Càmera de Cummèrciu chi dae binti tres annos permitit a sas comunidades de su territòriu de Nùgoro de crèschere e mustrare a sos bisitadores sas menzus cosas chi produin, dae su mànicu a s'artesania, dae s'ambiente a sa cultura. Cust'annu sos organizadores chin su Comune in prima fila ant detzisu de mutire sa manifestatzione Mastros e Massajos in Nùgoro, chin sos duos bichinaos istòricos de Santu Predu e de Sèuna legaos a pare. In Sèuna, sichinde s'àndala de s'istòria sua bi sun sas fieras de s'agroalimentare, chin su mercadu de sos massajos coordinau dae Coldiretti, In Santu Predu an apertu sas cortes e sas butecas de sos artesanos, ma su programma est ricu e bi sun apuntamentos medas dedicaos a sa mùsica de sa traditzione chin sos coros chi an a cantare in sas crèsias, apuntamentos chin sa mùsica moderna, chin su jazz e sos dischentes de s'iscola cìvica e s'apuntamentu chin su Cojùbiu Nugoresu. In s'ExMè de Prata Mameli si podet bisitare s'espositzione Artes in manos dedicada a sos creativos. In custas dies de festa non mancan sas faddinas, a las sinzalare sos cummerciantes de Carrera La Marmora chi fit tancada a su tràficu de custu manzanu chitu e duncas at cajonau dannu a sos prus de otanta operadores chi an sas butecas in cue. Bi fini petzi una paja 'e bancarellas, ma sa carrera fit bòdia ca no l'ana posta in s'itineràriu de sa manifestatzione Mastros e Massajos in Nùgoro. Sos cummerciantes ana nau chi de custu manzanu fin chircande de intèndere su sìndicu Soddu pro àere sa rèvoca de s'ordinàntzia e permìtere a sos operadores cummerciales de traballare. Su cumandu de politzia locale at rispostu chi su caminu fit tancau pro cajones de securesa, dau chi in Prata de sas Gràssias depiana fàghere atividades chin sos pitzinnos, un'iscusa chi sos cummerciantes no an atzetau ca sas màchinas podian colare in carrera Gialetu e duncas pedin sa rèvoca de su provedimentu pro apèrrere su tràficu a su mancu custu sero e cras pro poder partecipare a Mastros e Massajos in Nùgoro mancari siat su prus in sos bichinaos de Santu Predu e Sèuna chi de su restu cust'ùrtimu bichinau est in cue a pacu tretu. Ch'at furau una màchina in Ovodda, una borta cassau dae una volante de su commissariau de Ottana a pacu tretu dae Bolòtana, imbetzes de si firmare a su postu de blocu at sichiu a si che fughire finas a cando non ch'est issiu fora 'e su caminu e ch'est andau a supra de unu fundu de ficumorisca. S'òmine, zai connotu dae sas fortzas de s'òrdine, imbetzes de si rèndere, at chircau de si fughire a s'arrestu minetande sos politzotos chin d'unu iscarpeddu e nd'at fertu peri unu. Sos agentes sun resessios a lu tènnere e a l'arrestare, l'an cuntestau sos reatos de fura agravada, violèntzia, resistèntzia e lesiones a pùblicu ufitziale e l'an denuntziau pro possessu de una leppa. Su fatu est capitau eris a borta 'e die cando su personale de sa questura de Nùgoro e de su commissariau de Ottana est istau allertau pro sa fura de una màchina. Su pùblicu ministeru de turnu in su tribunale de Aristanis at dispostu de che lu jùchere a su càrcere de Màssama. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Casteddu in s'interi de un'operatzione contra a s'evasione fiscale an fatu una verifica in una sotziedade de Cuartu chi traballat in s'edilìtzia bocande a pizu balanzos non decraraos pro prus de duchenta miza euro. Sos finantzieris an cumpudau si su contribuente aiat crompiu a manera curreta Sas dispositziones tributàrias in vigèntzia in matèria de impostas diretas, a manera particulare in s'annualidade duas miza e bìndichi. Sas atividades ispetivas las an aviadas a pustis de una sinzalassione arribbada a livellu centrale, faghende un'anàlisi in sas bancas datos de sa finàntzia a cussos contribuentes chi presentaban anomalias in sa presentatzione de sa decrarassione de sos rèdditos.

Est cumintzada su trinta de Santu Gabine chin una letzione dedicada a sos ligàmenes intre Faraones e Sciardana, fata dae Giacomo Cavillier, docente universitàriu in Il Cairo. sa de dechennove editziones de sas letziones de archeologia, ammaniadas dae s'Archeoarci de Nùgoro, chi in custos annos at permìtiu a medas de s'acurtziare a su mundu de s'archeologia o de aprofundire sas connoschèntzias suas. In custos bint'annos sos organizadores, coordinados dae sa presidente Tina Santoni, an dau cara mescamente a sa sienda de sa Sardigna, cussos zassos archeològicos e a sos benes culturales chi su bonu de sos sardos matessi non connoschen e chi gràssias a s'Archeoarci sun istaos connotos fintzas dae chie non traballat in su setore ispetzìficu. In s'editzione duamiza e deche oto puru s'an a fàchere letziones in àula, in s'auditorium de sa Biblioteca Sata e sas bisitas a sos zassos interessaos. Sa letzione fatta jòvia at pertocau su Parcu Geomineràriu de sa Sardigna in curu de su presidente Tarcisio Agus. S'atividade minerària si connoschet dae semper in Sardigna e est istada isfrutada dae sos nuràgicos, sos fenìcios e sos romanos fintzas a dies de oje.